Ba mhaith linn buíochas ó chroí a ghabháil libh uilig as a bheith linn anocht le mná na hAthbheochana a cheiliúradh agus leis an taispeántas seo a sheoladh go hoifigiúil. An phríomhaidhm leis an tionscadal seo ná mná na hAthbheochana, mná Bhóthar Seoighe a cheiliúradh agus a aithint as an obair iontach agus stairiúil agus cróga a rinne siad dúinne agus tá muid go fóill ag fás agus ag feidhmniú agus ag tógail ar an bhunchloch a leag siad síos dúinn. Cuireadh tús leis an taispeantas seo a chur ar fáil anseo i bPRONI ar an 6ú lá de mhí Márta le cinntiú go raibh sé anseo do Lá Idirnáisiúnta na mBan. An phríomhaidhm a bhaineann le Lá Idirnáisiúnta na mBan ná an troid do na mná a tháinig romhainn a cheiliúradh, muid féin a cheiliúradh agus le leanstan leis an troid sin do na glúnta a thiocfas inár ndiaidh.

Déarfaidh mé seo gur ceart meas a bheith againn orainn féin. Ní mar go mbeadh muid lán dínn féin, ní hionann é agus a bheith bródúil ach go bhfuil muid a chothú rud éigin arbh fhiú é a chothú agus a chur in iúl go bhfuil meas againn ar an rud. ar ár gcuid oideachais, ár léann, ár gcuid ceoil, ár gcuid scríbhneoireacht, go mbeidh meas againn ar sin agus sin an rud is tábhachtaí, iompróidh sin an rud ar aghaidh fhad is go bhfuil muid bródúil asainn féin. Go raibh maith agat. So mar chuid den tionscadal seo a bhí ag ceiliúradh na mná, bhí siad ag, bhí GaelStair ag iarraidh go mbeadh comhlacht a bhí bunaithe ag mná nó ina raibh mná ag obair ann, páirteach ins an rud a chur le chéile so tháinig siad chugainn agus cuireadh ceist orainn in Altram em a bunaíodh ag Áine Andrews go luath sna nóchaidí bhí muid ag iarraidh go mbeadh na mná ag stiúradh an cineál an obair a bhí muid ag dul a cheiliúradh so bhí muid ag iarraidh chomh maith an chéad ghlúin eile eile a ghlacadh isteach so fuair muid eh scaifte ó Choláiste Feirste de mná óga le chéile agus d'aontaigh muid ar cad é a bhí muid ag iarraidh a dhéanamh ar an oíche.

Samson an glas anseo.
So, an rud atá taobh thiar de GaelStair ná go bhfuil muid ag iarraidh scéal s'againne, stair s'againne a ardú sa chathair agus tá dóigh chineál practical againn le sin a dhéanamh. Tá muid ag obair i dtreo an spás dín a thógáil ar dhíon na Spórtlainne agus bhí muintir Coláiste Feirste iontach cineálta. Dhíol siad an spéir ar bharr an dín dúinn ar phunt agus thug siad cead dúinn tógáil ansin agus nuair a smaoiníonn tú ar an méid dul chun cinn atá déanta ó thaobh an Ghaeilge de i mBéal Feirste, cá bhfuil stair s'againne? agus níl sí le feiceáil áit ar bith agus ba cheart go mbeadh sí le feiceáil. Is iardhalta den tumoideachas mé chomh maith le céim agus iarchéim uilig faighte trí mheán na Gaeilge. Ní bheadh fáil agam ar na deiseanna seo gan an troid fíochmhar a rinne mo sheantuismitheoirí, Seán agus Áine, agus na mná iontacha eile ar a chuimhníonn muid agus a cheiliúrann muid anocht. Mar bhean óg tugaim aghaidh ar neart deacrachtaí nach smaoiníonn daoine orthu ar bhonn laethúil. Cé go bhfuil léim mhór chun tosaigh déanta, níl comhionannas againn go fóill. Ach is na ceachtanna saibhre de láidreacht agus tiomantas a d'fhoghlaim mé ó na bancheannródaithe seo a chuidigh liom mo chuid cáilíochtaí a fháil agus a threoraigh mé i dtreo mo shlí bheatha. Múinteoir agus bainisteoir sinsearach ar an Ghaelcholáiste is mó in Éirinn, Coláiste Feirste, áit a bhfuil formhór den fhoireann bainistíochta ina mná in réimse difriúil de rólanna. Iarradh orm teacht anseo anocht le labhairt ar mo thaithí féin agus an taithí a leag na mná iontacha seo síos domh. So, is múinteoir mé ar Choláiste Feirste agus bhí, tá mo mhamó, Áine, ainmnithe anseo chomh maith le aintín de mo chuid, Caitlín. Ní bheinn in san áit ina bhfuil mé gan iad. Déantar dearmad ar mhná ar fud na cruinne, in sna streachailtí agus in sna hathbheochana, agus in sa streachailt agus an t-athbheochain seo leag siad síos bóthar do mhná, áit a thabhairt daofa féin, ardán a thabhairt daofa féin agus léirigh siad gan a bheith ciúin, rudaí a dhéanamh go glórach. agus rudaí a dhéanamh go paiseanta agus tá sin, thóg mé sin liom ó bhí mé óg agus tógfaidh mé liom amach anseo é fosta. Mar mháthair nuair a smaoiním air tá sé just dochreidte. Ní thig liom samhlú cé chomh eaglach is a bhí siad ag cruthú a scoil féin, ag glacadh an cinneadh páistí s'acu féin a thógáil trí mheán na Gaeilge teanga nach raibh ag mórán daoine thart orthu, isteach i scoil gan aitheantas, gan, bhí siad i gcónaí ag troid in éadan achan uile duine leis an rud seo a chur chun cinn. Ach nuair a smaoiním air agus mé anois gan iad, ní bheadh post agam. Ní bheithfinn ag obair in san earnáil seo, seans nach mbeadh an earnáil seo ann. Táimid ag caint ar mná a bhí ag obair ó lá go lá, gnáthmhná, bhí postanna acu agus bhí siad ag déanamh seo ins an oíche, am s'acu féin, ag cruthú leabharthaí scoile, ag bailiú airgid don scoil, like nuair a smaoiním féin ar sin, i ndiaidh lá oibre, mise traochta, níl mise ag dul taobh amuigh le buicéid le airgead a fháil ó dhaoine, so tá sé just do-chreidte agus go háirithe nuair a smaoiníonn tú siar ar na seascaidí agus ar na seachtóidí agus cad é a bhí ag dul ar aghaidh ins an am sin. Tá sé just dochreidte. Sa chéad dul síos ar bhealach táimid ag iarraidh aitheantas a thabhairt don ghlúin atá ann faoi láthair agus tá siadsan i mbun na hoibre céanna agus beidh toradh mar a bhí toradh ar obair Bhóthar Seoighe ar obair s'acu so tá muid ag iarraidh, in amannaí labhaireann daoine go bhfuil barraíocht béim curtha ar Bhóthar Seoighe ar bhealach ar ndóigh ba cheart go mbeadh Bóthar Seoighe, ach is cuma sa tsioc le muintir Bhóthar Seoighe fá stair s'acu féin níl i gceist acu agus a bhí i gceist acu ariamh ná glún i ndiaidh glún i ndiaidh glún a spreagadh agus So sa taispeantas bhí sé tábhachtach go raibh nasc cruthaithe againn idir mná na caogaidí is na seascaidí is na seachtóidí agus na mná atá ann inniu. Tá mé ag déanamh go mbeidh cuid mhór daoine ag tabhairt amach fá cé tá ann agus cé nach bhfuil ann agus a leithéid agus tá muid ag dúil go mór leis sin. Tá muid ag dúil go mór le an aischothú. So tá súil agam go spreagann sé daoine agus go cluinimid i bhfad níos mó scéaltaí. Tá mé iontach iontach iontach sásta leis mar a bhfuil fhios agat seo níl a leithéid a bheith ann agus bhí sé dhith bhí sé dhith de go díreach agus ansin nuair a chonaic mé an píosa s'agamsa ar an bhalla bhí sé níos measa. Bhí sé galanta. Ó bhí sé iontach deas bhí mé lán sásta leis. Agus beidh na daoine uilig a bhí mé a' teagasc fríd na blianta, beidh siad ábalta é a fheiceáil, a bhfuil 'fhios agat, agus sult a bhaint as. Bhí sé iontach maith. Bhuel, bíonn muid ar cúl de ghnáth, tá 'fhios agat, mar ag tabhairt an tacaíocht do na fir, a bhfuil 'fhios agat, ach bhí sé iontach maith ar Bhóthar Seoighe go raibh muid, fuair muid ár áit, le cuidiú agus gach rud mar sin an aitheantas le déanamh go maith. Tá súil agam go mbeidh daoine just ag aithint na mná agus an rud a rinne siad agus an ról a bhí acu agus an tionchar a bhí ag sin agus a bhí ag na roghanna a ghlac siad ar saol na Gaeilgeoirí an lá atá inniu ann. So tá sé just speisialta nuair a amharcann tú siar agus tá sé deas go bhfuil an nasc sin ann idir na mná a rinne seo uilig na mná a bhí ag croílár athbheochan na Gaeilge agus ansin tá na seastáin ann do na mná atá ag obair ins an earnáil anois so sílim go bhfuil sé deas sin a fheiceáil agus fosta tá tá déantúsáin amuigh ansin fosta bíonn muid i gcónaí ag ceiliúradh Bunscoil Phobal Feirste mar atá sé anois agus gur gur bhunaíodh é go luath sna seachtóidí ach nuair a amharcann tú ar cuid de na déantúsáin bhí naíscoil ag dul ar aghaidh ag Cumann Chluain Árd sna seascaidí so Mar dhuine atá ag obair in earnáil na luathbhlianta, tá sin speisialta. Tá mise ag seasamh in aice le geansaí galánta a bhí á chniotáil ag mná Chonamara i 1966. A bhuíochas a ghabháil ar fir Bhóthar Seoighe as an seasamh láidir ar ghlac siad leo agus an stailc ocrais a bhí ina mbun acu sa bhliain sin le cearta sibhialta. a bhaint amach do ceantar s'acu féin agus tá cuid mhór stair, teas, ceangail idir muid féin agus na Gaeltachta uilig sa tír. So tá muid chomh tógtha go bhfuil muid ar Oireachtas na Gaeilge ag teacht go dtí Béal Feirste i mbliana agus Ceann de na spriocanna atá againn ná iad a mhealladh go dtí an Ceathrú Gaeltachta agus iad a fheiceáil agus ceiliúradh a dhéanamh le chéile. Seo mar chuid de chlár GaelStair agus tá cuid mhór imeachtaí i gceist ó thaobh GaelStair agus seo an chéad taispeántas. Tá muid ag obair i dtreo taispeántas níos mó ag deireadh na bliana ag Iarsmalann Uladh. Tá sé mar sprioc againn teanga s'againn, pobal s'againne a thabhairt ag áiteanna nach mbíonn glór s'againne le cloisteáil ar bhealach agus nó le scéaltaí s'againne le feiceáil. So tá sé an-tábhachtach go bhfuil muid anseo i PRONI. Bhí i gcónaí constaicí níos mó os comhair na mná mar gur mná a bhí iontu agus níor lig siad do na constaicí sin, iad a stopadh, ní, ní raibh siad sa bhealach, so go ndearna siad neamhaird orthu, is cuma, tá mé anseo, tá mé ag dul seo a dhéanamh. So tá súil agam go dtógann daoine sin uaidh, go dtógann siad uaidh cé chomh saibhir agus atá an Ghaeilge i mBéal Feirste agus sna Sé Chontae agus ar fud an domhain anois agus is mar gheall ar na daoine seo ar a bhfuil sí san áit ina bhfuil sí. Bhí muid ag iarraidh an nasc a dhéanamh leis an lá atá inniu ann chomh maith. Tá muid ag iarraidh béim a chur ar an dóigh a bhfuil muid go fóill ag tógáil ar an bhunchloch a leag na mná seo síos dúinn blianta ó shin. Roghnaigh muid sampla de na mná atá ag obair san earnáil faoi láthair. Mná ó Ghaelchúrsaí, Coláiste Feirste, An Ceathrú Póilí, Fóram na nÓg agus Altram. Gnáthmhná oibre atá ag obair ó lá go lá in earnáil na Gaeilge. Gnáthmhná cosúil leis na mná a bhí ag croílár na hathbheochana. So ba mhaith linn go dtuigfeadh daoine atá ag amharc ar an taispeántas gur athbheochan beo atá ann agus go bhfuil muid bródúil as agus muiníneach as.